atapanga kampeni yayikulu maiko okhaokha ndikulowa kwambiri maiko osiyanasiyana a dziko lapansi ndikuyamba kuthandiza maiko a dziko lapansi mochuluka koma osawauza kuti azipereka kanthu ndiye ndikuona pali nkhondo pakati pa osati nkhondo yakumenyana nkhondo yakuseri kwa pakati pa america uk kulimbana of course nazifotokoza kale zinthuzi anayamba kale kulimbana kuseli pakulimba pano pakulimbana za ndalama pano pakulimbana za cham- za mdibidi ndiye ndikuona koma kulimbana konena kuti maiko awa ndi athu maiko awa ndi athu maiko awa ndi athu Ndikuona anthu awawa atakula mphamvu koma chikungofunika tipemphere chifukwa maiko awa China, Russia akakula mphamvu chitachike nchonena kuti maiko onse amene atichitidwe cover ndi iwowa ulamuliro wake ukhala wankhanza azipanga zonse zimene atafune and kuchosedwapo kuzikhala kovuta. Vuto lili pati? America, UK demokalase yawo ili ndi vuto. Demokalase imene ukuyendera lero ili ndi mavuto. Mavuto ndi onena kuti ndalama zawo akapereka zili ndi malamulo. Awawa zawo zizikhala zopanda malamulo. Awa zili ndi malamulo. Ngati mukufuna ndalama iyi mu- mu- tikupasani koma mpange 1 2 3 ndi zambiri zochuluka zimene zikuchitika mabungwe amene ena ndi mabungwe amene mumamva za ufulu wa anthu ndi akugwiritsa ntchito molakwika sandekeza kulowa momwemo ena okwatirana akazi okhaokha amuna okhaokha zikulowa momwemo mu democracy momwemo koma mbali ina yake iliko ndi ubwino mumasankha amene mukumutani inu mukumufuna imafika siku limene mmasankha amene mukumufuna pamene awa chimene chikubwera kwa awa chilibe zimenezo chabwino ndi chiti anthu apange chani yes

ino amene mukutionera ino ndikuona maiko mpungwepungwe waukulu kwambiri mpungwepungwe umenewu ukukula ili mpaka pano kuchitika chaka nthawi zake zomwe zidakula ziliko mkati muzikuyenda akufuna wina akhale ndi ma weakness kapena kuzofoka ndiye kukutumizidwa ndalama yosokonezera chimene mukuchita mukasiyana sona pandikuona mipungwepungwe itakula kwambiri imene nakambaso nene wina mwaumva mayiko osati zochitaso kuwerenga kuti koma kujeni kujeni pakhala kuguduluzika kwambili chifukwa cha ndalama imene ikuchoka ku nthambi za democracy mkati kuli ndalama ya malamulo ndiye akumatumizira wena muzina la mm, ufulu wa anthu eh, oyang'anira za zakuti eh, oyang'anira za zakuti ani kuthawa zimene anapasidwa zinazake ngati izi zanu zokwatirana okhaokhazi ziliko koma akuzipanga mozemba kumapanga ma meeting pena ndi pena nkhale malawi momuno koma akupanga mobisa so ndikuona mpungwepungwe ukukula kwambiri. Vuto likubwera lochulukisisa kwambiri kunena kuti chikhala ngati ndi chizolowezi dziko lapansi limakhala choncho ndi mene zakhalire. Yachulukira kwambiri ndikuona mvula ndikuona mvula yoononga ya mphepo hmm, yosakhala bwino. maiko ambiri kumene mvula siigwa kumene mvula siigwa ndikuona kupangika mavuto apaderadera oopsa kwambiri ndikuona dzanja la yehova litalowa m'nyanja zosiyanasiyana zikuluzikulu. Dzanja la Yehova litalowa m'nyanja koma muli madzi ooneka ngati a gold kuchoka mmwamba ndi kutsika kulowa madzi ndiye madzi ndikuyamba kuwira kutakasidwa, kutakasidwa, ndikupangika ngati chimpira chachikulu, ndikuyamba kuyenda mphepo yoonongesesa kwambiri imene ikhale kuononga. Ndinafotokoza za mphepo zimene zaononga kale ku America ndikuti mbale izi zikubweranso ndi zinaso. dziko lapansi ndikupempha Utsamire kwa Mulungu chifukwa cha mkwiyo umene wakula, mphepo imene iwononga maiko osiyanasiyana, mvula imene iwononga maiko osiyanasiyana. Pakhala mvula koma ya mphepo yochuluka, koma maiko China, USA, India, Japan, Indonesia, South Africa, Mozambique, ndi maiko ochuluka malawi wako yemweyo tiyembekezere katundu kuonongeka wochuluka ndikuona zambiri zikuonongeka katundu magalimoti nyumba zikuonongeka makampani akuonongeka ndikuona mphepo imeneyi ikuyamba ngati kuno kuchinama Kuyenda kukafika pa Thondwe yazima sikuoneka kumene ili koma katundu waonongeka koopsa kwambiri. Mphepo yapita kuti? Ndi zimene tikuona patsogolo pathu. Ndinenese kuti mavutowa ndi Mulungu wakwiya ndi dziko lapansi. akuti munthu watayika, sakumvera, akuti tikuyenera kumsaka, tikuyenera kumfunafuna chifukwa cha mavuto. Ndiye Mulungu andiuza kuti zimene zimene ndafotokozazi ndisanafotokoze china chilichonse zimene anawapatsa a Malira azifotokozere a Malira. Amen. Amen. mmene amafotokoza aprofetimo ineyo zinandichitisa mantha chifukwa cha nkhani kumene nanenso ndinachokera nayo amen linali pa 31 october ndili kunyumba mamawa kuti ndizibwera kunoko napezeka kunena kuti ndinadzaona ma floods kapena kuti madzi osefukira akulowa mu mpanda wa nyumba nde Koma pamene amalowerapo ndi mmene kunali, sikuti panali pafupi ndi mtsinje or kapena nyanja ayi. Nde kenako ndinazati ah Mulungu achimalizitsa chimenechi chifukwa anangondionetsa pamenepo nkuchisiya. Nde ndinati ah Mulungu yekha achimalizitsa. Nditadzafika kunoko, nditabwera kutsogolo kukapembedzera, nditafika kutsogoloko andiuza kuti ndinakuuza chani? mesa kunali moto panopa nde panopa nde kubwera madzi kubwera ma floods nde manja angawa ndinawatambasula chonchi nde napezeka kuti mmanja mwangamu mmathira ma- ma- matuluka madzi madzi onse ndikutanthauza saizi ya tapu ndikutanthauza kuti mmatuluka nya nyanja mmanja mwangamu nde nyanja ija izimatuluka mmanja mwanga ndimathiranso munyanja ina nde anandiuza kunena kuti madzi amene ukuthira munyanjawo nda amene atapangise madziwa kuti asefukire munyanja zimenezizi nde ananditchulia indian ocean ananditchulia atlantic ocean Ndiye anandiuza kunena kuti, Utenge manja akowo uwatakase madzi aja. Anandiuza ndiatakase kuti madzi aja aluse tsopano. Ndathiramo madzi ambiri ndiyambeno kuwatakasa. Ndiye ndili kutsogolo kuja ndinayamba kutakasa mu nyanja zija. Ndinayamba kutakasa ndiye anandiuza kuti, E, dziko lapansi kubwera ma floods kubwera madzi osefukira nde ananditchulira Japan ananditchulira China ananditchulira America ananditchulira Mozambique ananditchulira South Africa nde atanditchulira madera amenewo ndikuzandiuzanso kuti ndi madera onse amene ali mmbali mmbali mwa nyanja amenewawa ziakhudzanso ziachitikira. Nde anandiuza kunena kuti ndinakuuza chani kuti ndipanga ndi mafumu a maiko aku Africa nde ndinanena kuti munanena kuti muwaononga akuti yes taona mbanja lina lililonse la president wina aliyense wa ku Africa ndaikamo mngelo wa imfa mu nyumba mwa president wina aliyense wa ku Africa ndaikamo mngelo wa imfa mngelo ameneyoyo chimene wabwera ndikuzapha apha munthu aphanso zinthu. Akhoza kupha munthu, akhoza kuphanso zinthu, koma wabwera kudzapha Mngelo ameneyoyo. Ndiye kenakono ndinapezeka kuti mmanja mwanga munali, pa Chizungu timati dagger, kamakhala ngati mtanda choncho, ngati lupanga koma lalifupi. Ndiye ndinaiponya, inapezeka kuti yagwera pakatikati pa Africa. Nde nditaiponya chonchija ndinazaona madzi madzi amachoka pansi pa Africa kunsi kwa Africa ndinene kuti southern Africa yonse madzi aja anachoka pansi ndikumakwera mmwamba ndikumakwera mmwamba ndikumakwera mmwamba ndikumakwera mmwamba ndikumakwera mmwamba ndikuzalekezera ndinene kuti south africa yonse nde anazandiuza kuti mozambique ipangaso ma floods kupitaso madzi nde anazandionetsa ma soja anandiuza kuti asilikali awawa ndi ako ndakupatsa iwe ali pansi pa ulamuliro wako asilikali amenewawa nde abweretsa ku dziko lapansi asilikali amenewawa abweretsa nkhondo chisokonezo choopsa Koma sikuti akhala asilikali anthu si anthu nde achoka kumwamba amenewo ndangowatsitsa kuti azagwire ntchito imeneyo abweretse akhala ngati mmaiko ena amene amatcha kuti ma rebels akhala ngati asilikali ngati amenewowo nde anandiuza kunena kuti atsika Nigeria, Sierra Leone kumenekuku. amenewawa abweretsa mpungwepungwe wa zipembedzo, kuukirana zipembedzo zokhazokha m'mayiko mmenemomo. Ndiye anandiuza kunena kuti, Ukudziwa, inetu ndiwononga. Ndiwononga, ndiwononga. Olo nditawononga dziko lonseli lapansi, palibe vuto, ndikhoza kutenga ilo ndi kubweretsa. Anandionetsanso dziko lina lomwe atha kungolibweretsa ndi kudzalikhazikitsa pamene nditasiyire. Ndisiya onsewa akabwera kudzagwada pansi pa. Prophet Emmanuel akabwera kudzagwada ineyo zonsezi ndizisiya sinditani sindi ndi ndisiyira pamenepopo kupanda kumenekoko china chilichonse ndiononga nde zimenezozo zinali siku limenelolo nditabwera kunoko dzulo ndikubwera kunoko ndili pamusipa apo ntasala pang'ono kufika pa getipo ndinadabwa kuti mkono ku mkono wanga wakumanjaku ndikuona nyanja zikuluzikulu ziwiri Nde nyanja zija ndinazigwira ndi mkono wangawu ndikuzikoka ngati ndazigwira ndikuyenda nazo. Ndekha nditaona zimenezo ndinangoti aah mpakana ndinganyamule nyanja? Ndikungoganiza nde koma mkono wangawu mmene ndimazafika olo kulowa pa gate ndimaziwa kuti china chake chachitika ndi mkono wangawu. Nde nditafika kusogoloku ndinakhala pa kona paima aprofetipo nde ndinafunsidwa kuti mmanja mwako wanyamula chani nde ineyo sindimafuna ndiyankhule ineyo ndimafuna mulungu ekha andiuze chimene chili chani chili mmanja mwanga nde ndinayankha kunena sindinayankhe ndinangokhala chete ndinakuuza chani mesa ndinakuuza kuti kukhala ma floods Ndiye ndikuti ee munafotokoza. Akuti nyanja imene wanyamula, nyanja zimene wanyamulazo wazichotsa mu madzi, wazichotsa ku madziko wazibweresa ku dziko, wazibweresa ku ku nthaka timati ku mtunda eti, wazibweresa ku mtunda. Pamene utazisiye nyanja zimenezozo, ine ndamene nditakuuze kuti panopano nyanja zija utha kutani, utha kuzisiya chifukwa ndikufuna kuononga, ndikufuna ndiononge china chilichonse nthawi yake ndi inoyo. Ndiye anandifunsa kuti, Munthu, ma, maiko amene ali ku desert ali ndi nyanja? Ndiye ndikuti, Ayi, ku desert kulibe nyanja. Akuti ukudziwa chimene nditagwiritse ntchito kuononga ku desert? Ndiye ndikuti, Ayi. Anandiuza kuti, Taona. Ndiye ndinapeza kuti ineyo ndaima ngati mmene ndaimira muno, koma manja angawa ndapanga chonchi. Uku ndinagwira kavuluvulu wa mphepo ya mchenga. Mbali inayinso ndinagwira kavuluvulu wa mphepo ya mchenga. Ndiye anandiuza kunena kuti, Mchenga umenewuwu, dothi limeneli, fumbi limenelili liwononga mayiko onse amene alibe nyanja, madesert onse uwathira fumbi limenelili ndiye amene, onse awonongeka chitachitike ndi mchenga umenewu, kavuluvulu wa mchenga umenewuwu. Nde anandiuza kuti palibe amene atakwanitse kuimika dzanja langalo. Nde atanena kuti dzanja langalo ananena kuti dzanja lakolo lakumanjalo ndi dzanja langa kunena dzanja lake ilili. Ndi dzanja langa limenelolo ndipo ndipanga nalo chimene ine ndikufuna ndiononga kudzera mu dzanja lakolo. Palibe wina aliyense amene atakwanitse kuliimika dzanja limenelo. Ukamamva. ukamamva kunena kuti dzanja lamanja la mulungu nde ndi limene lolo ndi limene kwake sintchito yowononga

ndimafuna ndifotokoze chifukwa chimene mulungu analolanso kuti amalika afotokoze zimene alendo uyu sitikumumvetsetsa mpaka na lero tikufotokozere simukumudziwa sitikumumvetsa alendo ndi chifukwa chake ambiri mumaona muli mumlengalenga mutagona mitambo mutagona kumwezi mutagona kuzuwa mutagona mumatha kulowa pa nthaka wamtunthu osatinso zoti zochita ku- kuti kuti kulotanso osatinso kugona ndi chifukwa chake ulamuliro umene waperekedwa pamalo pano zingotengera munthu amene atayenda ndi mulungu mogwirizana ndi mmene mulungu akufunira aona zimene dziko lapansi silinaone adziwa zimene dziko lapansi silinadziwe zinsinsi za yehova zili pamalo apo mphepo kuinena iyi mphepo kuinena iyi sikungoti sindimafuna kufotokoza pa dziko lapansi silimudziwa Zimene akukuuza, zimene amafotokoza apa basi ndi zimene zili pa alendo. Zimene izi kuchita control mphepo, kuchita control zuwa, kuchita control mvula, kuchita control chilichonse chimene mungafotokoze inuyo, chilichonse chimene mungafotokoze kuyambira 2015 zinyama zinyama mukuzinenazi zimabwera Ineyo kwa ine nkumafunsa tili ndi mavuto awa awa awa mutithandize ili tili ndi vuto ili ili mutithandize chilichonse chimene munganene ulamuliro unaperekedwa mulungu wokhala kumwamba amalikonda dziko lapansi kwambiri koma dziko lapansi silimamva ine sindimafuna kufotokoza zambiri zambi anthu adzaona ngati kuti ndikudzichemerera ineyo si mulungu sindidzakhala mulungu koma ulamuliro umene wayika malo ano si wamasewera ndikukuwuzani mavuto akubwera ndi amene wawa ndipo sa- si satana ndiyerekezi ndi mulungu amene atapange zonsezi ndi mulungu amene atapange zimenezi Anachitanso ndi ana a Isaki. Amachitanso ndi aliyense amene akumfuna. Apanso achita ichi. Anthu sakupemphera Mulungu. Tikungonamizana. Nchifukwa chake ndimakuuzani mukafika kuno, musanafike kaya mumfunse Mulungu. Zikomo akutiyankhula paliponse koma fufuzani mumve. Mwana wa akuti chani chani tamfunseni kuti nzoona unaona chani wati wati Mulungu amanena chani ndipo angelo anati chani? zikhale umboni kwa inu osangoti paliponse mufike tantani ah, mundikhuze apa ndi apa chikuchitikacho cha apa pano paliponse mufike basi buje madzi ndimafuna madzi angopatsa madzi odalitsa mkumuzo akudalitsa madzi mkwazi amene akudalitsa ndi mulungudi kapena sanderekezi mukudziwa akupemphereraniwo ndi mulungudi kapena sanderekezi mavuto amene tili nawo Chifukwa, ndi chifukwa chake Sandekezi, chirichonse cha ana a Baalena, aliyense amene ali mwana wa Mulungu, ngati akufuna kuchita chinachake choti achite, ndifuna ndikutsimikize, sapanga njira ina, akuyenera kubwera kudzamufunsa Profeti Emanu. Apo ayi, Profeti Emanu anamukwana. Paliponse, kumwezi, ku dzuwa, pa depoti, kumsika, kuti, mnyanja, mmitsinje, ku Amerika, ku UK, ku Tanzania, ku Kenya, paliponse, akufuna kachina Profeti Emanu. Akuyenera kufunsa, ndi chirichonse ndimadziwa chimene chikuchitika kumeneko. Chilichonse chimene chikuchitika kumeneko ndimachidziwa. Ndi chifukwa chake mukamamva ulamuliro, ndi zimene akunenazo. Zingati kuti ulamuliro anaupereka kwawo, kungati awawa ndi malo mwa ndani? Mwa Mulungu. Kambuba kaya amati dzanja lawo lolitani kodi? Chimene amauza nchakuti ulamuliro muli nawo panopa. Ine ndikugwiritsa ntchito inu, chilichonse chizichitika pano, ineyo ndizikugwiritsani ntchito inuyo. Ndi chimene Mulungu ati anayamba kalekale. Koma kodi anthu akudziwa? Palibe. Nipaka maneno anu mamba aja ndi amene aja. Chilichonse chimene Mulungu amanena momwemo, momwemo, momwemo, momwemo, momwemo. Palibe chimene Mulungu amanena ndi kukhala china. Zosatheka zimenezo. So izi ndi zimenezi mavuto amene akubwera mbali ndi oopsa kwambiri. Ma president apemphere ma president atsamire kwa Mulungu. Ndikuona anthu kulowa pa udindo lero miyezi yochepa kuchotsedwa. kulowapo ena miyezi yochepa anthu akuti amenenso sitimfunanso kulowapo ena ndikuona mavuto so si business izo pakati pano chikuchitira pa chani mulungu wakwiya ndi dziko lapansi anthu anji opemphera zibwenzi mkati kupemphera kusuta mkati kupemphera kumwa mkati kupemphera kulata mkati kupemphera kuphwanya zebe za ina yake kupemphera ndikuti chechi ndi chechi kuchipangira kuti afuna aziba ndalama za wanthu Ngati sukumpatsa ndalama ameneyo ukamabwera iweyo kuodira akuuza kuti nda- ndatanganidwa munthu wanji sinaona utumiki wanu kuyambira kumayambiriro anati chopereka pano ayi simapereka chopereka pano zinatengera mpaka chaka kapena chaka ziwiri ndikukuuzani kuti sipereka chopereka pano simapereka pa chachikumi pano zinatengera zaka zitadusa lero kungoyamba lero fati akufuna ndalama ali tiye tizipereka akamuona amene akapereka 20 kwacha amene kukaodira kunyumba kwake samuyankha ngwa ma 20 kwacha ameneyo sabwenza buledi kwa profeti utumiki wanji simukuona mpaka na pano tikuna pano ndalama iliyonse chopereka munene mali asiname tadyapo tsiku limodzi mulungu wanji ongoganiza munthu kuti tizitumikira munthu wati wa chinyengo izi ndi mavuto awakwera ndi mavuto awa mbale moto uwu ndi moto ndi moto umene wanthu kuuzimisa kukanika mbale zinati mulungu akundisakaza ndiwononga mpaka wanthu atandiziwa kuti ine ndi mulungu ndimawauza wanthu kumene ndapitako kuti mupemphere chifukwa cha munda mwanu mupemphere chifukwa cha nyumba yanu mupemphere chifukwa cha ziweto zanu mupemphere kwa nkhondo imene itachitika apapa ndiopsa iwe ndi ine tikamba zina mbadwe uno uona zimene mbadwe wina uliwonse sunayambe waonapo kufikira nthawi atembenukira kwa munthu mbadwe wako uno omaliza Uona zimene wanthu sanayambe azionapo amene ndi mulungu and uona zitachitike uziona anthu eni eni opuma amene akupuma chifukwa cha mulungu amene mwaona inu wina wake kumuuza sankhulo salankhula mulungu amene amachita control chiwalo cha munthu yemweyo zeni zeni ndithu yemweyo ndikumampanga chinyengo mulungu ati ndikutumikira mulungu akuziwa kuti akutumikira satana mdyerekezi zeni zeni ndiye ndi mavuto amenewo ali apo ndifuna ndikupemphe iweyo mwa zifundo za ambuye nthawi zonse umangomva ulibe nazo ntchito ya izo izo tiziona izozo uziona zikomo kwambiri ndikubwerezereso ukhale ndi mulungu usakhale ndi mulungu ukakumana naye mulungu Uzitumikira Satana mdyerekezi zako zimene umapangazo kapena kutumikira Mulungu ukampezabe Mulungu. Gahena anapanga ndi iye anampangira Satana mdyerekezi ndi amithenga ake. Akafuna kuponya ati akamponyeko Satana mdyerekezi ndi iye mwini wake. Iwenso akakhala kuti ukupanga zako akakuponyeko ndi iye. Mulungu yemwemweyo ukakumana naye uli ndi uchimo wakowo ukakumana nayenso uli oyera chifukwa akakutenga akupititsa ku moyo osatha. mulungu wake yemwemweyo ndimafuna ndikupemphe usamale pamene akubwera awa ndi mavuto sindikuopsezani ayi koma ndifuna ndikuuze ndiyankhule choona akubwera apapa ndi mavuto ndikuziwa zimene zikuchitika ineyo ndikuziziwa palibe kumene mulungu akupanga chinthu ineyo osa- osauzidwa kupitako kumaloko palibe palibe anthu anu awa zonse zimene amapanga zonse zimene amapanga ine ndimaziziwa sangapange chinthu apase pano panga chinthu ine osapezekapo pamalopo zosatheka sizitheka chifukwa ndimakuuzani kuti sindikuziwa nthawi ye- yakumazulo kuti mulungu andiuza kuti chani chifukwa anandipasa kuti service ikangotha amati kuyambira mawa ndikhale ndikupanga zinthu zina service ikangotha ndikhale ndikupanga chifukwa ichichi chikuyenera kutumizidwa mwachangu ichi chikuyenera ku- awa apange achitumize mwachangu ndiyeno chikuyenera kuyamba kupangidwa chayamba kale kupangidwa ndiye pakupangapo ningana umamvawo pakupangapo pakupangapo akugwiritsa ntchito wanthu mulungu wa- mulungu mulungu wathuyu mulungu wanuyu anakulengani analenga dziko lapansi ndi kumwambayo akugwiritsa ntchito wanthu ndipo kuyambira kale amagwiritsa ntchito wanthu chifukwa chinthucho chikuyenera kuchoka ku uzimu kubwera kuthupi ndiye kuthupi chiyambe kuononga kuthupi Ndiye chikuyenera kubwera kwa Mulungu chibwere kwa munthu wa thupi la nyama ndi mwazi, ndiye iyeyo achi, achipereke, ndiye chiyambe kuchita kanthu kwa wanthu. Nchifukwa yake ndikukwambirani kale kunali azineneri kapena mafumu ndi pamene zimakhalira apo, ayi Mulungu chira kanagwira yekha koma inu anthu ndi athupi la nyama ndi mwazi mukaona satana akufuna kuchita attack wanthu amabwera kwa munthu munthuyo apange zinthu amapanga ana ake kuwasula kukhala asatanism kumasanduka munthu woti sanati wasanduka kumasanduka zimene angafune ndi azimugwiritsa ntchito kumapha wanthu Ndiye Satana azabwera mwa uyu uyu nkupanga ichocho, koma opanga ndani yemwemweyo? Satana ndimmene zilili, amagwirisa ntchito munthu. Ndiye lero lafika ndi limene, ndiye andipasa ntchito imene ilipo yoti ichitike, zochitika zosiyana siyana zosiyana siyana. Mbale ashosha yoni, iyi ndi nthawi imene tisamire kwa Yehova, ndipo zeni zeni zake tisamire kwa Yehova. ndi anthu aziko apasi ndi amakani zonse zimene ndakhala ndikuwauza malawi ndamuza zambirimbiri malawi mulungu akhala akundiuza ndiwauze zambirimbiri izi izi izi ndi kulibe ngakhale chimodzi chimene sichinachitika olo chimodzi koma akusankha kuumisa mtima tili pano tiona zimene zizichitika tiona zimene zachitikezi tiona ziko mmene likhalire tiziona koma malawi mulungu ali pano mulungu akufuna ziko ili lipite patali litukuke mpaka unenero wina wina wake umakamba kuti malawi ukadusa muzimene udusezi Ukadusa muchimene ukudusachi ukapyola pachimenechi pasogolopa Malawi ndiwe olemera othandiza mayiko. Nnanenaso siku lina lake nnangokamba chifukwa uneneri mauneneri amene aja akhale munawamva koma mau awawa simunawagwiritse ntchito kwa inu anali opanda opanda ntchito. Pali pamene unayenera kudusa pali pamene unayenera kudusa ukadusa mwizi. sitimangobwebwetuka osangozuka basi hey, no ali kuti mulungu ndiye ndi uyuyu ine ndikumuziwa mulungu uyu ndikumudziwa inunso mkumuziwa yesu khristu amakuyankhulani angelo amakuyankhulani azineneri amabwera kuti anamwali akalekale pa live maso ndi maso zina zimene mukumva zonse ndi uyu ndi mulungu ndinu ena amene kuti anakuwuzani kuti upite kwakuti ukamfunse ujeni upite kunoko kuti mubwere ndi mulungu amene wakuitana ndi mulungu amene walola kuti mpezeke kuno osalola mulungu simungabwere kunoko so ambuye akudalise malawi ambuye akudalise africa asia latin america north america south america kandi kuti ko- kandi ku middle east kandi pati mulungu akudalise koma mavuto ako abwera musavutikenso chifukwa mwaona mavuto afika umu ndiye muganize kuti ndisanderekeze panopa tikuna pano zanja lili nyanja pano kuna pano akutakasa uyiona mvula yako uziona zimene zachitika kuziwa upemphere dziko lapansi pamene pali ana a mulungu dzanja la yehova likhale patipo likhale pamenepo basi chokhacho chimene ndikulira kwa yehova pamene pali ana ake a yehova mulungu dzanja lake likhale pamenepo chimene chichi chisadusepo ndi chimene ndakhala ndikulira kwa Yehova. Mulungu amagwiritsa ntchito kuti anthu amvetse kuti achimvetsa chinthucho kuti ndi choona ndiye chikuyenera kuchitika anthu aone kuti akhulupirire. Paja munthu nthawi zonse samakhulupirira, munthu nthawi zonse samakhulupirira. So mamende amenewa hmm, bata basi, musadandaule, mukhale bata. Miyoyo imene takhalapo ndi imene ndi imene yoti awa asanane kutere nane apo wina ndine awa asanane kukhala pa udindo kuti nane kukhalapo ndine Tamemezani ndiye democracy yako ndizimene ikupanga, ndalama ikumachokera komweko ku democracy komweko ndikubwera ndikuwapatsa ena, ena aja ndikulimbana ndi winayu ndiye akugwiritsa ntchito dzina lina kaya ndi lamaufulu kaya ndi lachani ndi lachani limene afotokoze ndiye gwede gwede gwede gwede gwede iwo aja ndikumana ndiye ndikumamanga manyumba awo ndi amaya magaziwo ndiye zimene zikhala zikuyenda ndiye kukubuka magulu owukira owukira azifwamba ambirimbiri abuka ambirimbiri zaka zimene ndiye zibuka zipembezo kukangana ndi zipembezo zake chifukwa chani ndi mmene dziko lili pena tinasankha tinasankha mmene ndayima muno haleluya ee uje osamapita ku mpingo wakuti wakuti simukapulumuka kupulumuka zimafunika popemphera muzipanga ma- mateche choncho muzipanga choncho mulungu ananena choncho pa chakuti achakuti koma ndikuuza kuti chimene ndikufuna ine ndi sopo ine ndikuuza chimene ndikupanga ndi sopo kuti ndi ndi zibwezi zanga zingapo ndizimene ndikufotokoza zikutali inu pokumva muli akunena chani iyeyo basi ndikuyamba kutukwana machachi anthu ena sadekezi ndikumanenepa iye ndikungokhala pampando phee inu kumangokutumulana ntchito muli nayo ndiyo mmenya uyuyu osati yokutumulana nokhanokha muzimmenya uyu ndiye mwamusiya akunenepa ali apo basi ee simukapulumuka chifukwa muka munthu akapa mumamuyang'anitsa uku chichani chimene mukunena ndiye chichani mwaziona iye ali apa phee wakupatsani ntchito kuti muzipanga ndiye tiye tizipitiriza zimenezi tizipitiriza zimenezi utumiki unowo ndi chifukwa chake sudzachita copyright za munthu wina utumiki unowo chifukwa zimene zimabwera kuno pa utumiki uno ndi zatsopano zokhazokha Baibulo lili choncho akupatsa vesi akupatsa chapter atani a iye Mulungu mwini koma amakuuza zatsopano zatsopano chifukwa Malawi lero ndi wina mvula tikunenayi kuti tiyang'ane umumu olo zimene uneneri wa ku South Africa wa xenophobia tikanamasula mu tikanapezamo kuti ku South Africa ku- ku- kukubuka xeno- eh, xenophobia eh eh mulibe mutu South Africa mu